Етӏуанэу мы тхылъыр къыдагъэкӏа нэужькӏэ зэгуэсхри, ну, зэрагъэува халъхьар, зыгуэрэ яхъуэжамэ сытмэ жысӏэри, сеплъу щӏэздзэщ аби, срихьэжьэри, жэщ ныкъуэ нэхъунэ седжауэ щытащ. Сфӏэгъэщӏэгъуэну сыхуейкъым, зызгъэфэрыщӏу пцӏы сыупсыну, ауэ сэ сигу ирихьа.
Хъунущ ар тхакӏуэ, пэжыӏэ Адзын Мухьэмэд жыхуаӏэр. Щӏэджыкӏакӏуэхэм жаӏэныр сэ сщӏэкъым, ауэ согугъэ, ягу иримыхьми, игъэгупсысэнухэу. Къэпӏуэтэну узыхуея дыдэри къохъулӏащ. Мы тхылъым къищтэ зэманым ехьэлӏауэ къэзгъэлъэгъуэну сызыхуеяр къэзгъэлъэгъуащ. Нэхъыбэ сигукӏи си псэкӏи хэслъхьэфынутэкъым абы. Абы къыпидзэ зэманым папщӏэ, Стхыни сиӏэт, ауэ схуэгъэкъаруркъым. Ауэ зэгуэрым схузэфӏэкӏ хъумэ, Тхьэм жиӏэмэ, слъагъун зэрыхъу.
Мыр уи етӏуанэ тхыгъэшхуэщ. Япэу птхауэ щыта На берегах моей печали романри, мыри, тӏури зауэ ӏуэхущ. Хуабжьу щхьэжэ, гущӏыхьэ пщыхъуауэ къыщӏэкӏынущ ар, нэрыгъыу бубыдауэ абы ущытетхыхькӏэ. Сыщыуэрэ? Пэжу жысӏэнщи, епэрей тхылъыр а зэманым адыгэм я зэхэтыкӏэ, я псэукӏэ, атӏанэ хабзэ зэрахьэхэр. Ахэр къэзгъэлъэгъуэну сыхуейуэ арат. Адыгэр зэрыщытын хуейуэ къысфӏэщӏыр, ар нэхъ хэслъхьэу а тхылъыр стхауэ щыта. Икӏи сэ сызэреплъымкӏэ, а тхылъым деи сызыхуейр къызэхъулӏа. Мыдрей етӏуанэ тхылъыр, сэ сызыхуеяр сызытепсэлъыхьыну. Адыгэм и гупсысэу, зыхущӏэкъуу а зэманым щытаращ. Адыгэр зэуэну хуейуэ аратэкъым. Езым и щӏыналъэр, езым и щхьэхуитыныгъэр ар иӏыгъыжыну хуейти арат. Егупсысу еджэхэм нэхъ къагурыӏуэнущ Адыгэ къуажэхэм бэлыхьу ятелъар. Адыгэ лъэпкъхэм, унагъуэхэм, езы цӏыху зырызхэм бэлыхьу ятелъар а зэманым. Къуажэ, сэ сыкъызыдэкӏа къуажэ, Хьэгъундыкъуей къуажэм хэ-блэ тӏысыпӏэр ихъуэжащ а илъэс зыбжанэм. Ямыгъэпсэууэ, икӏэм-икӏэжым къэухъуреихьри къэзакъ станицэхэмкӏэ. Абдей къэнэжауэ нобэр къыздэсым къуажэр абдей щысщ. Абдей адыгэмрэ къэзакъхэмрэ щыс жоуэ, а адыгэр абдей къэтӏыса нэужькӏэ зэикӏи зэщыхьахэкъым. икӏи зэзэуакъым. Ухуеймэ благъэ зэхуэхъуу апхуэдэу нобэр къыздэсым къокӏуэкӏхэ. Зауэр хьэ екӏуэкӏын хуейт. А упщӏэм нобэр къыздэсым сэ сигъэпсэукъым.
А упщӏэм и жэуап улъыхъуэ фӏэкӏа пщӏэнкъым тхыгъэм и пэ щыщӏэдзауэ и кӏэм нэскӏэ. Пащтыхьыр жэуап епшэлӏэну ухэт фӏэкӏа умыщӏэу мис апхуэдэу къригъажьэр ари, а упщӏэм и жэуапыр къыпхуэгъуэта-тӏэ Мухьэмэд? Пащтыхьым
Упщӏэ естхэми, жэуапхэми къыздыжиӏэжым абдей къэзгъуэтыну арат сызыхуейри, сэ сыгъуэщэнкӏи мэхъу. Ауэ абдей сэ нэхъ си гум къищтэ жэуапыр къэзгъэлъэгъуэну яужь ситащ. Къэзгъэлъэгъуауи жызоӏэ. Ауэ иджыпсту Сэ тхылъым еджэным щэхуу жесӏэну сыхуейкъым, езым кърегъуэтыж. Атӏанэ сэ сыгъуэщэнкӏэ мэхъу. Адыгэр бзаджэщ, адыгэр зауэлӏ хахуэщ жыхуаӏэр ар къадэсщтэнущ, ауэ зауэ фӏыуэ елъагъу жаӏэу здэнукъым. Адыгэм зауэ фӏыуэ илъагъу аракъым. Зауэ фӏыуэ зылъагъу лъэпкъ щыӏэу уи фӏэщ хъурэ?
гурыщхъуэ сощӏ апхуэдэ лъэпкъ щыӏэу. Ауэ сэ жысӏэну сызыхуейр адыгэм зэи къригъэжьакъым, зауэ. Мыдэ фӏыуэ ялъагъу къыдрагъэуеину, зекӏуэ кӏуэти лъытти жо. Зекӏуэр ар адыгэ щӏалэгъуалэм и гъэсэным и зы лъэныкъуэу щытащ. А зекӏуэми хабзэ лей иӏэт, пщӏэ хъуныр, пщӏэ мыхъуныр. псалъэм папщӏэ унэм нафӏэ щӏэбдзэну ӏэмал иӏэтэкъым. Бзылъхугъэм уеӏэбыну ӏэмал иӏэтэкъым. Сабийм
утеухь хъунутэкъым.
Ахэр мис мы тхылъым дей къэзгъэлъэгъуэну сыхуеящ. Схузэфӏэкӏар щӏэджыкӏакӏуэм илъагъунуращ сызэреплъыр. Сыт ямыгъэхъами, пащтыхьым щыгъуи, власт, советская властым щыгъуи, иджырыкӏи, ауи, ауи, я щхьэ тралъхьэкъым икӏи къащтэну хуейкъым. Къихауэ жаӏэ, езыхэр мухьэжыжу икӏыжа, Тыркум я дей хуейт, жари. Дауэрэ зэрыхуейр илъэсищэкӏэ хэзэуа лъы ягъажу, нэхъыбэу езым я лъыр ягъажу, ахэм илъэсищэкӏэ я щӏыналъэр яӏыгъыу, хуитыныгъэм щӏэкъу хэзыхьахэм къэмыхъуа дунейм къытемыхъуауэ дыхуеижкъым дэ мыбы Тыркум дей нэхъыфӏщ жаӏэу а нывэ нэхъ зэрымылъ Къумым хэкӏуэн хуей хъуа? Хэт ар зи фӏэщ пщӏын хуейр? Ар зи фӏэщ хъуныр хуейм. Атӏанэ акъыл мащӏэ зиӏэр, щӏэныгъэ зимыӏэр, хуэмыджэ щӏэмыкъур пэжым хуэмейхэращ.
Гу зэрылъыстамкӏэ, тхыгъэм и кӏыхьагъкӏэ мыр зытхауэ, лъэпкъыр зылӏ и быну щӏызэкъуэмыувэжар сыту пӏэрэ жыхуэпӏэу а упщӏэм и жэуапми улъыхъуэу, ар зэрыбгъэлъэгъуэным и ужь уиту укърокӏуэ. Сыщыуэрэ? Щхьэ лъэпкъыр зыкъуэмыуварэ? Ар пэжщ а жыпӏэр. Абы и жэуапри дауэрэ зэрыбжесӏэнур бзаджэщ, гукъеуэшхуэщ адыгэм я пашэхэм лӏыгъэ зэпаубыду ар икӏи лъэныкъуэ ебгъэзы хъунукъым. Ар хэтащ. Ар и ӏуэхум щыщщ. ӏуэхум щыщщ икӏи нэхъ хьэлъэ упщӏэхэм щыщщ. Абы пэмыщӏу Макиавелли жыӏауэ разделяй властвуй жыхуиӏэр, ар хуабжьу быдэу къагъэсэбэпа. Иныкъуэм зыгуэрэ хуашийми, щӏыгу ирырехъу, къулыкъу ирырехъу. Мис апхуэдэу езым я лъэныкъуэмкӏэ зыгуэрхэр кърашалӏэт. Кърашалӏэм пэмыщӏу Мыхуэдэуи зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым. Мы тхылъыр къызэрыщӏидзэр Булгаковым емынэр щригъэхъулӏара адыгэм? Емынэ жыхуиӏэр уз, уз, узыр яхиутӏыпщхьэри къарууншэ ищӏа лъэпкъхэр. Абы пэмыщӏу кордон жаӏэщ аби, шыгъуи сыти яӏэщӏэмыхьу адыгэр къаухъуреихьри, абыи ӏэджи мыс зэхищӏыхьа. а езы лӏыхэм, адыгэлӏхэм урысыдзэм зэрыпэувыным хьэуэ жамыӏэ щхьа, абы унагъуэ яӏэт, щӏэблэ яӏэт, бзылъхугъэ яӏэт. Лъэрымыхь куэд къэнат а узым иужькӏэ. Ахэр Псори зыгуэру къэӏэтыжын хуейт. Къуажэ щитӏым щӏигъу Булгаков емынэ нэужьым, ежьэщ аби Къэбэрдейм де тригъэсыкӏащ. Къуажэхэр ин цӏыкӏуми, къуажэ щитӏ уи нэгу къыщӏэгъэхьэт абы цӏыхуу дапщэ исын хуеяр. Ахэр псори апхуэдэу щызэхыхьэм щӏыгъуэ, атӏанэ даурэ зэрыбжесӏэныр Къэбэрдейм мор мыхуэдэу къащыщӏым щӏыгъуэ, мыдрей къухьэпӏэмкӏэ щыӏэ адыгэхэм зыри еӏэбакъым. Къэбэрдейхэми я щхьэ тралъхьакъым фыкъакӏуи фыкъыддэӏэпыкъу жыу лъэӏуэну.

Апщыгъуэм къарум и пщӏанэ къэнэжатэкъым адыгэм я дей. Арарэ пэткӏэ а меджлисым ӏуэхушхуэ зэфӏигъэкӏащ апщыгъуэм. Зэфӏигъэкӏа щхьэкӏэ, кӏэщӏу зауэр иуха нэужькӏэ, кӏэщӏу яужь ихьэри, адыгэ къинэжахэр иримыгъэкӏыу идакъым. Зауэр имыух щӏыкӏэ ирагъажьэри а адыгэ игъэкӏыныр. И кӏэ дыдэм икӏахэр восемнадцатый годым, девятьсот восемнадцатый годра. Къапщтэмэ, урыс къэралыгъуэр Иван Грозный зэфӏигъэувауэ ара зэрыхъуфыр. Ар щызэфӏигъэувэм щыгъуэ къару къезытар опричнинэращ. Опричнинэр зэхуэзышэсари, зыщӏари, и унафэ езыгъэкӏуэкӏари Темрыкъуэ и къуэ Иван Грозный дей щыӏа Михаил Черкасский жыхуаӏэращ. Абы и деж щыщӏэдзауэ черкасскэхэр хэт пащтыхьу темытами, абы и къуэдзэ, и гъунэгъухэу екӏуэкӏыурэ дэӏэпыкъуурэ екӏуэкӏащ. Мы тхылъым къыхощ зэшитӏ. Нартыгухэ, Муштакрэ Лиуанрэ. Лиуаным и ӏуэхур куэдкӏэ нэхъ гуауэ хуэдэу къысфӏэщӏащ сэ си щхьэкӏэ, си щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, тхьэрыӏуэкӏэ узыбгъэдэува къэралым къулыкъу хуэпщӏэн хуейуэ, абыи уепцӏыж мыхъуу, уи лъэпкъми уепцӏыж мыхъуу, хуабжьу щытыкӏэ гугъущ ар зэрыувар. Ар зэрыхуа щытыкӏэм ита куэд щыӏа а зэманым. Дэрат тэмэмыр. Тхьэрыӏуэкӏэ узыбгъэдэува къулыкъура япэ игъэщыпхъэр? Хьэмэрэ уи лъэпкъра? Уи тхьэрыӏуэм уепцӏыж щыхъун цӏыхум къыхуихуэнкӏэ хъуну? Дауэ уеплърэ уэ, Мухьэмэд?
Апхуэдэ упщӏэ ӏэджи а тхылъым итщ, ауэ а уи упщӏэр нэхъ хьэлъэхэм ящыщщ. Сэ Лиуаным и дуней къекӏуэкӏыкӏэр къыщестхыкӏым щызэхэслъхьэм щыгъуэ зыгуэрурэ нэхъ тынш сщӏыну сыхуейт. Мо псалъэ зритами емыпцӏыжу. езым и лъэпкъми лей иримыхыу хэзгъэкӏыну сыхуейт. Си гущӏэгъут. Апхуэдизу хьэлъэщ абы и ӏуэхур.
Ауэ иужьым лъэпкъымкӏэ ебгъэкӏуэжа?
Згъэкӏуэжащ. Арат зэрыщытын хуейр. Ар и гукӏи и псэкӏи и лъэпкъым дейкӏэ къеӏэу Къекӏуэкӏащ абы и гъащӏэр. Ар зыми хуумыгъэфэщэну гъащӏэ къылъысащ абы. Ар ибэм хуэдэу и анэм къыкӏэрачауэ, и къуэшым къыкӏэрачауэ, и лъэпкъым къыкӏэрачауэ, хым хадзэри и закъуэ къэхъун хуей хъуащ. Сэ абы и къекӏуэкӏыкӏэри нэхъ нэхъыфӏ сщӏыну сыпылъа щхьэкӏэ, ар сэ сытхакӏуэти сщӏыфынут. А зэманым дунейм тета уэри жыбоӏэ, апхуэдэ зи зи пщэ къыдэхуар куэдт, куэдт. Ахэм тхакӏуэ яӏэтэкъым. я ӏуэхур нэхъыфӏ ящӏыну. Ахэм хуей-хуэмейми, и лъэпкъым пэувын хуей хъут. Ялъри ягъэжэн хуей хъут. Ар хьэлъэщ. Абы езы цӏыхухэр егупсысыжын хуей. Нэхъыкӏыу абдей сэ къыхэслъагъуэр нэхъыкӏыу. Ар зыщӏа къэралыр, ар апхуэдэу зыгъэпса пащтыхьыр, абы и къуэдзэхэм абы я бзаджагъэр згъэлъэгъуэну арат сэ сызыхуейр, ара къыщӏэзгъэлъэгъуари, мобы бэлыхьу телъари мыдрейри. Лиуан и закъуэкъым абдей бэлыхь зытелъар. Муштакъ нэхъ мащӏэ телъа?
Телъаӏым.
Муштакъ илъэс бжыгъэкӏэ хуэмурэ абы хуэмыкӏуэу, занщӏэу и къуажэр ищэжын хуей хъуа? Занщӏэу и къуэшыр къригъэлын щхьэ, арщхьэ къагъэпцӏэжри, И къуэшыр дашри хым яшащ. Псэууи имыцӏыхуу, и къуэшым дэӏэпыкъуфауи имыцӏыхуу. И лъэпкъэгъухэм лейр ярырагъэхыу, ар псэун хуей хъуа. И кърари сыти имыӏэу, куэншыбым хуэдэу щытамэ, зыгуэрэм хуэдэт. Ауэ а лӏым и къэрари иӏэт, и псалъэр иӏыгъыжыфт. Хэти хуигъэгъунутэкъым, пцӏыри нэмыщӏ емыкӏури. Итӏани и къуэш и лъым къыдалъхуам щхьэкӏэ мор ищӏэн хуей хъуа. Абы иужькӏэ Урысейм я лъэныкъуэр ищтауэ щыхъум щыгъуэ, И псалъэри игъэпцӏыжынутэкъым. Ауэ къарууншэу сэкъат щыхъум щыгъуэ. Зыри къыхуэмеиж хъуа? Къыхуэмеиж хъури къыхыфӏадзэжа. Итӏаникӏи лей ярихтэкъым. Езым и щхьэ зэригъэпсэужыным пылъу хуэмурэ къекӏуэкӏт. Ауэ и благъэ Лӏым декӏуэуэ. Ар къэзакът. Щӏэкӏуэр мор сымаджэт, уӏэгъэ хъуат. Абы щӏэупщӏэну здэкӏуэм, къэзакъым и къуажэгъухэм Зы станицэм дэс и ныбжьэгъухэм къыщыпэувым и напэ трахыну, дауэрэ зэрыбжесӏэнур, апхуэдэу къыщыпэувхэм щыгъуэ хуэшэчыжакъым. Мохэм фӏы яхуэпщӏэри, Фӏым пщӏэ зэримыӏэр щилъагъум щыгъуэ фӏыуэ яхуищӏам. Атӏанэ зыкъыпигъазэри, атӏанэщ ар хуиту, зэмыплъэкӏыжу бийм щыпэувар, къращӏари, зэрыпсэуари сытри псорикӏи игу къыдригъэкъэкӏыжри, дахэ цӏыкӏуу и къару къызэрихькӏэ зэрыпхъуакӏуэм пэщӏэуващ ар. Ауэ къихауэ езым и лъэпкъым ящтэжынутэкъыми, абрэджу и закъуэу, аргуэру и закъуэу псэун хуей хъуа дунейм тетыхукӏэ. Ар щӏызэхуэзгъэзар Къихауэ а зэманым апхуэдэ куэд къэхъун хуейт. И кӏыхьагъкӏэ къэхъунур умыщӏэу кӏуэцӏыр бгыш дауэду мыхъуауэ щытми тхылъеджэр мы тхыгъэм. Ар хуабжьу ехъулӏэныгъэфӏу къыщӏэкӏыну. Ар апхуэдэу щӏэсщӏар куэдым къахуихуэт апхуэдэ ӏуэхур. Атӏани згъэлъэгъуэну сызыхуейр апхуэдизу лӏы бланэт а Муштакъыр. И псэр хэкӏрэ пэткӏэ зы псалъэ бзаджэ къыжьэдэкӏакъым ар зэгупсысар, шэ къытехуар, зыгъэкӏуар и шынэхъыщӏэт, и шынэхъыщӏэм иригушхуу, Уэ сыт щыгъуи ушэрыуэт, жери къыжриӏа. Ар анэмыщӏ пари абы игу къэкӏакъым. Атӏанэ уэсяту къыхуищӏар уэ зэи ахэм урай ухъунукъым, жери. Абы иужькӏэ Лиуан уже тэрэзу ицӏыхут ищӏэныр. Схузэфӏэкӏамэ, ар къэзгъэлъэгъуэну сыхуейт.
Хабзэм уригъэхъуэпсэжу апхуэдэу къыхощ мы тхылъым. Ауэ а хабзэ хъуэпсэгъуэр блэкӏауэ къэзмыгъэзэжын гуэру къыпфӏэщӏэ.
Пэжщ а жыпӏэр. Мы тхылъым хабзэр къыщӏыхэзгъэщми мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Апхуэдиз бэлыхь зытелъа лъэпкъым Зиӏыгъыфынут, зиӏыгъыфынутэкъым а хабзэр зэримыхьамэ. Хабзэращ нэхъыбэу езым я гум илъым пэмыщӏыжу адыгэр зэтезыӏыгъар. Ауэ нобэ къэралым къигъэлъагъуэр, зэманым къигъэлъагъуэр нэмыщӏ хабзэрщ. Цӏыхум Псори зэхуэдэу лъэщу щытхэкъым. Нэхъ гумащӏэ яхэтщ, нэхъ гу быди яхэтщ, нэхъ быдэм зеӏыгъ, нэхъ къарууншэхэм Даже мыхуэдэу сэ нэӏуасэ сиӏэщ. А, хабзэ жаӏэу мыстящӏыр сыт? Сэ си унагъуэр зэрыщыту къызогъэтӏысри, псори дызэгъусэу дошхэ. Апхуэдэ цӏыхур куэдщ. Нобэ дэ зыми дызэрыӏыгъыу дыпэувауэ дыпэщыткъым. Дызэрыубыдыжауэ. Урысыбзэкӏэ жыпӏэмэ национальная идея жоуэ, зыгуэрэ диӏэу абы и хъуреягъым псори дызэрыубыдыжауэ дыщытатэмэ, хабзэри тӏыгъынут. Сэ куэдрэ куэдми саидауэ къыщӏэкӏын. Седэуэну сыхуейкъым, ауэ мыхуэдэ ӏуэху яхызолъхьэ. Псори зытепсэлъыхьыр адыгэбзэ, адыгэбзэ, адыгэбзэ, адыгэбзэр ӏыгъын хуейщ. Сигукӏи си псэкӏи ядызощтэ. Ауэ япэ ибгъэщын хуейр хабзэра. Хабзэр къэтщтэжу хабзэр тӏыгъмэ, хабзэм бзэр дыхуей дыхуэмейми къыдигъэщтэжынущ, дигъэӏыгъынущ, игъэбыдэнущ. Ауэ мыдэ и лъабжьу щытын хуейр абы хабзэращ. Хабзэра дэ дыкъезыгъэлынури, щӏэрыщӏэжу дыкъызэфӏэзыгъэувэжынри хабзэращ. Сэ аращ сызэрегупсысыр. Сыгъуэщэнкӏи мэхъу.
Мы тхыгъэр щыптхым щыгъуэ зы шэч къытесхьэркъым архивхэм узэрыхэплъам. Гугъу удехьа, тыншу птха?
Мы тхылъым, япэрей тхылъым нэхърэ ӏэджэкӏэ нэхъ гугъу сыдехьа. Сыщӏыдехьар Архивым къыхэкӏ тхылърами,, интернетым къисха тхылъми а зэманым теухуауэ, ӏуэрыӏуатэ мыткӏэ зэхэсхами, сыщӏэупщӏами, узыщыгуфӏыкӏыну зыри хэтакъым. Уи гум емыуэну мащӏэщ къыплъысыр. Арати, гукӏи псэкӏи гугъу сехьурэ стха и ныкъуэр стха нэужькӏэ ӏэрытхыр нэхъ пщӏэ зыхуэсщӏ тхакӏуэхэм яӏэщӏэслъхьа къызэхъулӏэрэ Къызэмыхъулӏэрэ, дауэрэ феплърэ жысӏэри. Псом нэхърэ нэхъыбэу сызыщыгугъыу щыта тхакӏуэм цырыцу зэпкърихащ. ӏэмал иӏэкъым мыхуэдэ птхыну, махэр птхыну къэралым къыпхуидэнукъым жери. Къысхуимыдэкӏэ сэ си гъащӏэр зынэсыным нэса, схузэфӏэкӏ къэзгъэнакъым сэ мы къэралым сыхуэлэжьа узыншагъуэ сиӏэхукӏэ. Пцӏы стхакъым, стхам псоми тхыдэм щыхьэт тохуэ. Сыт ар щыпэжкӏэ Стхы щӏэмыхъуныр жысӏэу сыува щхьэкӏэ, уэ уи щхьэ уемыплъыжми уи бын еплъ, тӏэкӏу къызэплъэкӏ, апхуэдэу щхьэихауэ ар умытх, жери бзэджэ ӏейуэ къызэпсэлъа. Си гуи си пси хуэмыкӏуэжу, сеӏэбынуи сыхуэмеижу сыкъигъанэри,
Зэбгъэтӏылъэкӏын хуей хъуа?
Зэзгъэтӏылъэкӏащ икӏи сыбгъэдыхьэжакъым. Икӏи зы седжэнуи, зы хьэрфи стхыну дэжи и гъунэгъуу сыувакъым. Апхуэдэу сигукӏи си псэкӏи сыкъыбгъэдидзри. Иужьым щхьэ утегушхуэжу нэбгъэса тӏэ мыр, Мухьэмэд?
Абы сэ си фӏыщӏэ хэлъкъым.
Иужьым щхьэ пыпщэжын хуей хъуа, сыту тезыгъэгушхуар? Мыр зэхэзыхым хэти солъэӏу, щӏэныкӏалъэ самыщӏыну. Ауэ зы псалъэ лейуэ къыхэслъхьэкъым. Минитӏрэ пщыкӏуплӏрэ гъэм щӏымахуэр бзэджэ ӏейуэ щытащ. Космонавтхэм я махуэм нэсыхукӏэ щӏыӏэр иӏыгъа? Щӏыӏэм диӏыгъа псори? Атӏанэ занщӏу дыгъэр къыкъуэкӏщ аби, хуабабзэ къэхъуа, зэи щӏыӏэу щымыта хуэдэ. Махуэм сэри тӏэкӏу сыгъейшей хуэдэу щытти, махуэм сыкъыщӏэкӏщ аби, Сигуми си псэми зыкъиӏэтауэ сыщыгуфӏыкӏыу хадэм сита, иужьрей махуэм схуэмышэчу бжьэкъунтх къасщтэщ аби, псым сыдэхьа. Бдзэжьеящэ укӏуэну пфӏэфӏщ къызэрыщӏэкӏымкӏэ.
Бдзэжьеящэ сыкӏуэну ди дей, ауэ укъыдэкӏмэ уэрамым уздрикӏуэм, Псым дей лъэмыжышхуэ телъщ. А лъэмыжым дей мис мы зыгъэпсэхупӏэ островым къакӏуэу канал иӏэщ, бетон блынхэр иӏэжу. Бетон блынхэр лъагэщ. Абы и щӏыбымкӏэ укӏуэн хуейт убгъэдыхьэну. Абдей сыбгъэдыхьэри. Моуэ икӏи ущытыфынутэкъым. Уи щӏыбымкӏэ блын, уи пащхьэкӏэ псыщ. Зы метрэ ныкъуэт абы щӏыгу иӏэри, жыг лъабжьэ тӏэкӏури иӏэти, абы сытетӏысхьащ. Сытетӏысхьэри, бжьэкъунтхри хэздзэщ аби. Бдзэжьей сощэ, дыгъэр къопс, жьы поущ. Фӏы дыдэу моуэ дыгъэми щабэ сищӏауэ си гури си псэкӏи зызгъэпсэхуу сыздэщысым бдзэжьей зытӏущи къэзубыдауэ къэхъуари къэщӏари сымыщӏэу зыздзщ аби псым зыхэздза. Псым си щхьэ къудейрат къыхэщри, зыкъыщызгъэзам щыгъуэ си щӏыбымкӏэ бетон блыныр метрэ тӏощӏкӏэ зэрыщыту къэджэлат псым, къыхэукӏурия псым. Абы метр семьдесят и лъагагъыу щытати, абы и кӏыхьагъкӏэ мыстхъуа сэ къызынэӏэсаӏэкъым. Еплъыт, Олимпиадэ сыбгъакӏуэ хъунут. Апхуэдизу фӏыуэ слъеяти.
Укъихъумащ, сыкъихъумащ, укъихъумащ. Апщыгъуэм сегупсыса, щхьэ сыкъэнэн хуей хъуа? Значит, зыгуэрэ ӏуэху гуэрэ сщӏэн хуейуэ щытщ. Си унагъуэм сегупщыса, си щхьэ сегупщысауэ япэ дыдэу и щхьэ дыдэм телъыр тхылъ нэзмыгъэсарати, сытми сытӏысщ аби мазэрэ ныкъуэрэщ ихьыжар. Япэрей ныкъуэм илъэситӏым щӏигъукӏэ сыпылъа къыкӏэлъыкӏуэ и ныкъуэр мазэрэ ныкъуэрэкӏэ стхыщ аби цӏыху езмыгъэлъагъуу. Сэ седжэжщ аби хэт сыт жиӏэнуми хуитщ жысӏэри. Си къуэшым еста, пхузэфӏэкӏмэ, къыдэгъэкӏ сӏэри. Мы тхылъхэр сэ къыдэзгъэкӏыну икӏи си щхьэ теслъхьэтэкъым, икӏи схузэфӏэкӏынутэкъым. Мыдэ щыӏэщ цӏыху езым ейр дзэкӏэ къахитхъыу, къыдэвгъэкӏын хуей жиӏэу зы бжэми кӏуэуэ адрейми ещанэми еплӏанэм, сэ ахэр схузэфӏэкӏынукъым. Сэ сфӏэемыкӏущ апхуэдэу селэжьыну, ауэ си къуэшым идакъым. Сэ къыдэзгъэкӏынущ, мыр цӏыхум сэбэп яхуэхъунущ, жери яужь ихьащи. Псори зи фӏыщӏэр Рэмэзанщ. Мис апхуэдэ цӏыхухэр адыгэм яхэтыхукӏэ адыгэр кӏуэдынукъым. Мы тхыгъэм къыхэщ Хьэмырзэ Жамболэт пщы пэтми ущӏехъуэпсэн зыри къуэлъкъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, хуабжьу гуауэшхуэ зи нэгу щӏэкӏа цӏыхухъущ. И щхьэгъусэр яукӏамэ, и быныр ядыгъуамэ, и къуажэм Дэс цӏыхухэм лей къалъысамэ, мы пщыр щӏэпсэур и цӏыхухэрэ, езым и щхьэ щхьэкӏэ псэужкъым согъэщӏагъуэ, ар сыт псэ пӏутын хуейр, ауэдизу узыгъэхыщӏэ уи гуауэр епкъухыу, уи ӏэмыщӏэ илъ уи цӏыхухэм щхьэкӏэ упсэуныр, абыхэм я гъащӏэр ебгъэфӏэкӏуэным уи гъащӏэ псор тебухуэн папщӏэ. А упщӏэр
упщӏэ гугъущ. Ауэ сэ жэуап сиӏэщ абы щхьа. Уэ уи упщӏэми къыхощ, пщымэ уехъуэпсэн хуейуэ. Ауэ пщым и ӏуэхум зыри хъуэпсэгъуэ хэлъкъым, къызэрыщӏэкӏымкӏэ. Пэжщ, хэлъкъым. Уеблэмэ адыгэпщхэм я дей узэхъуэпсэну зыри хэлъкъым. Ар къыбгурыӏуэным щхьэ хабзэр пцӏыхун хуей. Псом пэмыщӏыжу пщырэ пэткӏэ пщым езым къихауэ унафэ здищӏыфыныр къэрал ӏуэху зэрихуэмэщ. И къуажэм, и цӏыхухэм я ӏуэхур игъэкӏуэтэн папщӏэ къару иӏэу унафэ къихьыфынущ. Адреймкӏэ цӏыхум жаӏам щхьэщыкӏыну хуиттэкъым. Хасэм пщы хасэ ирехъу, уэркъ хасэ ирехъу, цӏыхубэ хасэ ирехъу. Абы жаӏэм пэрыкӏын хуиттэкъым. Ар зы. Ауэ сэ нэхъыбэу згъэлъэгъуэну сызыхуеяр аракъым. Зэзгъэпщэну сыхуейт, щӏэджыкӏакӏуэр щыгъуазэ сщӏыну сыхуейт урысыпщымрэ адыгэпщымрэ зэрызэщхьэщыкӏыр, адыгэпщым къалэну иӏэр и цӏыхухэрат, щӏэпсэур и цӏыхухэрат. Дэндеи зыми къыспиубыдыфынукъым, адыгэпщым мылъку иӏэу щытакъым. И мылъкур и цӏыхухэрат, и цӏыхухэм яӏэрат. Даже хьэщӏэ къекӏуалӏэмэ, къуажэрат зыгъэхьэщӏэр. Ауэ екӏуэлӏапӏэр пщырат. Ар зы. Етӏуанэу и цӏыхухэм зыгуэрэм е лей къраха мэхъу, е къедыгъуаӏэ мэхъу, е нэмыщӏ зыгуэрэ къащыщӏамэ, абы къыщхьэщыжыну иӏэр и пщырат. икӏи щхьэщыжт, икӏи игъэпсэут. Къуажэр здэпсэунми, къуажэм щӏыгуу иӏэри, сэ сщӏэрэ, нэмыщӏ тыншыпӏэ гуэрэ мост ищӏынум сытми, псори пщым зэрихуэн хуейт. Езы Жамбулэтым дей согъэзэжри, Жамбулэт езыр зыхуеяр динт. Абы хуеджэу ефэндыуэ нэмыщӏу лэжьэну арат зыхуигъэхьэзырыр. Ар тхыдэм, тхылъхэм къахощ. Жамбулэтыр арат зэрыщытыр. Ауэ гъащӏэр махуэдэу зыкъигъазэри, къуажэпщ хъуа. Къуажэпщ щыпхъум, щыхъум щыгъуэ, зауэ текӏуэкӏри, нэмыщӏ ӏуэху зэрихуэну хуиттэкъым. Езыр апхуэдэт зэрагъэсари, хуиттэкъым абы щабагъэ игъэлъэгъуэнуи, сэ сщӏэрэ. къарууншагъэ гуэри къыхэщынуи сщӏэкъым. Псори зэхуэдэу пщыхэр щытауэ къыщӏэкӏынкъым. Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, апхуэдэу цӏыхур ягъасэурат. Цӏыхухъур апхуэдэу ягъасэурат. Абы пэмыщӏу сэ, даже сэ. Сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ унагъуэм дей зэхэсхыу щытар ара? Къыпхужаӏэныр сыт? Къытхужаӏэныр сыт? Мис абы теухуауэ иджы мы тхылъым хэт зы ӏыхьэ сыкъеджэну сыхуейт. И всё же неудивительно, даже не верится, что для целого народа здесь, на земле, высшим судьей является не князь, не царь, а людская молва. А ведь молва может и ошибаться. Мухьэмэд. Дауэдэу мыхъуауэ щытми, адыгэ гъащӏэм сыт щыгъуи адыгэм япэ иригъэщыр цӏыхум къыхужаӏэнуращ жыхуэпӏэщ. Ар уфӏэтэмэм, Мухьэмэд. Абы къикӏыр уигу уи псэр къузауэ дунейм утетынуращ, араӏэ?
Ар зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым, ауэ убэкъуэху къэсыхункӏэ абы уегупсысыну аракъым абы къикӏыр. Тэрэзу хабзэр зепхьэмэ, ущӏызэплъэкӏын пари къанэкъым. Ауэ зумыхьу угъуэщамэ, атӏанэ къыпхуэпсэлъэнущ. Хабзэм игъэгъукъым. Игъэгъунукъым-тӏэ. Бзаджэт ди адэр. Мыращ жиӏэти, абыкӏэ зэфӏэкӏт. Пиупщӏт.
Пиупщӏт.
Ди анэм Езэштэкъым, сыт щыгъуи дигу къигъэкӏыну. Унэм дыкъыщӏэкӏмэ, мыхуэдэу зыфщӏ, мыхуэдэу фыщыт, цӏыху къытхуэвмыгъэпсалъэ, цӏыхум зыгуэрым тэрэзум фымыщӏэмэ, сыт къытхужаӏэныр жиӏэу, аращ зэрыщытар сыт щыгъуи.
Апхуэдэу дыкъызэрыхъуами, и зэран къыдэкӏакъым жыхуэпӏэщ, Мухьэмэд. Къыдэкӏа щыгъэтыжауэ, апхуэдэу дыкъэмыхъуатэмэ, Тхьэм ещӏэ дэ къытщыщӏыныр иджыпсту. Къапщтэмэ, гъащӏэм къысхудидза псоми сэ сытепсэлъыхьыну сыхуейкъым, ауэ сызыщыгуфӏыкӏынур куэд дыдэкъым. Ауэ сыт хуэдэу щымытми, сэ тыншу сыпсэуауэ жызоӏэ. Щӏыжысӏэр мис апхуэдэу сыкъагъэхъуащи ара? Сызэплъэкӏыжми, сызыхущӏегъуэжын куэд си щӏыбагъ дэлъкъым жыхуэпӏэщ.
Даже апхуэдэ пари хэлъ. Ныбжьыр нэсащ, узыншагъэр щӏагъуэкъыми, ӏэджэри согупсыс, сыту пӏэрэ зыщӏыпӏэ дей мытэрэзу сщӏамэ, нэмыщӏамэ. сызыгъэукӏыту моментитӏ си гъащӏэм сихуащ, ар сщыгъупщэкъым икӏи сигуи сыт щыгъуи илъщ. Тэрэзу сымыгупсысу си бзэр си япэ ищщ, абы и акъылым япэ ищри, мытэрэзу нэрыбгитӏ я жагъуэ сщӏащи, ахэм абы согупсыс. Иджыпсту сабгъэдыхьу тӏэкӏу зызгъэтэрэзыжынуми схузэфӏэкӏынукъым. Ахэр жыжьэщ е щыӏэжхэкъым, сцӏыхукъым, згъуэтынукъым а цӏыхухэр. Адреймкӏэ иджыпсту щӏэрыщӏэжу къезгъэжьэжмэ, а псори зэхуэдэ къабзэу, сызэрыщытам хуэдэ къабзэу згъэкӏуэнут. Мы тхылъым дей сэ жысӏэну сызыхуеяр умылъагъу хуэдэу, ауэ сыт щыгъуи къыпкӏэлъыплъу узэтезыӏыгъэ къарууэ щытщ ар. А ведь молва может и ошибаться, жыбоӏэ Мухьэмэд. Ар щӏыжысӏэр гъуэщэныгъэ здэщымыӏэ мащӏэщ. Зы щӏыпӏэ дей мытэрэзу зыгуэрэ къагурыӏуэу ирахьэжьэнкӏэ мэхъу. Ауэ все равно абы упэувыжын хуей. Икӏэм-икӏэжым пэжыр къыщӏэкӏыжынущ. Сыт хуэдэу щымытми пэжыр къыщӏэкӏыжынущ. Мы тхыгъэ птхахэр къалэмыпэ къыщӏэкӏауэ хъугъэм. Уи гъащӏэм сыткӏэ сэбэп къыпхуэхъуа, Мухьэмэд, а птхахэр? Гупсэхугъуэ къуитрэ, уиутӏыпщрэ, къыпхуищӏэр сыт? Птхыр птха, бутӏыпщыжа, къапщтэри щӏэбджыкӏыжа, сыт къыхэпхыр, сыт къыпхуищӏэр тхэным, уэ уи щхьэкӏэ? Сэ мы стхахэм, тхылъ стхахэм, уеблэмэ езы къыдэкӏагъэхэхэм, щӏэджыкӏакӏуэм я дей нэсахэм сэ си гур игъэтӏысауэ ара зэрыщытыр. Си гукъеуэр кърисӏуатэри? Си гукъеуэр кърисӏуатэри, си гур игъэтӏысащ, ауэ Ауэ сытми адкӏэ-мыдкӏэ сызэридзу мы дунейм сытетакъым, жызоӏэ. Сэбэп гуэр къэсхьащ, жыхуэсӏэщ. Сэ уни сщӏащ, жыги згъэтӏысащ, сабий къэзгъэхъуащ, ауэ ар псори хэти ещӏэ, хэти ищӏэ ӏуэхущ. Къэралым Сигу семыблэжу сыхуэлэжьа, ауэ нэхъыщхьэу збжыр, мис мы си гукъеуэр цӏыхум зэрахуэсхьаращ. Сщӏауэ хъуам я нэхъыщхьэу збжыр, я нэхъыщхьэу збжыр, мис мы си тхыгъэхэращ. Мис мы тхыгъэхэращ. Мис мы гукъеуэр си лъэпкъ гукъеуэу собжри, ар наӏуэ сщӏыну. Ар тӏэкӏу къызэӏусхыну зымыцӏыхухэм я дежкӏэ зэрысхузэфӏэкӏкӏэ, си акъыл си къару къызэрихькӏэ сщӏэну сыхуеяти, ар сщӏащ. Абы си гур игъэпсэху.
Лъэпкъым зауэ епщӏылъэрэ и щӏыналъэр пхьэхукӏэ, и гуи и пси пхуэхьэхунукъым, жыбоӏэ Мухьэмэд мы уи тхыгъэм къызэрыхэщымкӏэ. Нобэ адыгэм диӏэ псэукӏэ хъуам, нобэ диӏэ гупсысэкӏэ хъуам теухуауэ упсалъэмэ, а мы уи тхыгъэм щыжыпӏар нобэрей адыгэм хуэпхьыфыну. И нэхъыбэр иджыри адыгэщ.
Нобэрей адыгэм и псэр яхьэхуакъым, дауэду щымыт. Яхуэхьауэ збжыкъым, яхьэхуакъым, яхьэхуауэ щытатэмэ, мы тхылъри къыдэкӏынутэкъым, иджы зыри еджэнутэкъым. Адыгэр иджыри адыгэщ. Нобэ зыгуэрэ гъуащэу, нэмыщӏ лъэпкъым сахыхьэжынщ жоуэ жыпӏэкӏэ, ар пхузэфӏэкӏынукъым. Срещхь сыхъуащ жиӏэ щхьэкӏэ, и ныбжьыр, и зэманыр къэсмэ, къыгурыӏуэжынущ. Нэмыщӏ лъэпкъым щыщым и псэр къэбубыдыну апхуэди пхузэфӏэкӏынкӏи мэхъу. Адыгэм я псэр иджыри яубыдакъым. Адыгэр адыгэу къонэж. Сэ аращ сызэрыгупсысэр.